gekwa ntị wụchakwa ntị gị nke ọma gere ife a m chọrọ ikwu na nene ife onyonyo a ruo n'ebe o jedebe maka na o nwere ike inyere gị aka ndị tụsa ife onyonyo a nwa nwere ike na-ehelpụkwa somebody nọkwa somewhere na-amara ife a na-akọ gbasara obodo oyibo South Africa because na isi adịrị unu mma ala na-apụsị unu ncha niile nọ na Naịjirịa because onye njem ka onye isi awọ mma onye njem ka onye isi awọ wee mara ife ị chọọ ige m ntị gị nwa na-enwebere ebe ị gara ị kakwuru akakwuru ka dọrọ na Naịjirịa na-eche na South Africa bụ obodo oyibo na-eche ee na nwanne gị nwoke a Okeke Okafọ ijebelo South Africa obodo oyibo South Africa ee na obere oge na o buru ike nata wụchakwa ntị ya ọfụma because ife ozi a nwere ike metụta yi o nwere ike ọ wụ na nwanne gị so na ndị pụgoro apụ ị na-amalọ sef na-akakwụzi akakwu na-akọyeri akọyeri na-aga na-aga akọyeri akọyeri na-aga na street tụsa ife onyonyo a tụsaba ya ị nwere ike helpụọ mmadụ biko tụsaa ya ọ bụrụ na nwanne gị nwanna gị ikwu na ibe gị nwanne nne gị nwanne nna gị ogbe unu ogbe unu si unu nọ wee biri n'ogbe ogbe elu ya ebe unu nọ na o nwere onye ị maalụ ana dise onye ị mabu before jere South Africa jere obodo oyibo South Africa na unu afụbelie since even two years sef

ọ spark ya onye ahụ apụgokwa na service kpọwakwa onye a na phone onye ahụ anaghị aza phone mee akwụkwọ gị nwa ka isi ka zuru ya ezu isi ka kpakọrọ ọnụ mee akwụkwọ gbagote obodo a chọba onye a chọba onye ahụ ebe gbagote obodo a bịa chọba ya na South Africa ma ọ na ị ma city ọ nọ bịa chọwakwa ya ndị pụrụ na street ebukwala ibu ndị kopụrụ ekopụ erikazikwanụ o nwere ike ọ bụrụ na nwanne nna gị nwanne gị ikwu na ibe gị dị among ị na-aga na street South Africa ị fụ ndị be anyị ụmụ nwoke be anyị bịagoro obodo batagoro obodo a mgbe isi ha kpakọrọ ọnụ jee lina n'ikpu nwaanyị obodo linasịa linasịa ife fa lesiv sida ife fa ihe ife fa natazi result ha nwetazi bụ ikopụzi ekopụ ọ bụ afịa fa na-enye ndị obodo ka fa nwa onye a na-enye the afịa bịa mesịa testịkwazịa the afịa isi wee kopụ ndị na-akọyeri akọyeri na street karị ọkwa ife na-aga otu ọfa na-ekwuru onwe fa ị na-akpọgadi ya hey Okeke Okafọ hey Okeke Mgbankwọ ọ mazi ife ị na-akọ ọ na-akọpụzi dice ọ na-akọyeli akọyeli na-atụtụzi ife na street gị wee wee nọrọ ebe a na-asị hei na ọ ka jekwara eje na ọ ka jebere eje na ọ ya abata onye ọ bụla ị marụ onye obo onye obodo oyibo ị marụ n'obodo oyibo South Africa unu akpọ onye obodo oyibo na isi adịrị unu mma nọ South Africa ọ kpọbeghị na phone for one month two months one year akụkọ agwụgokwa akọchaghị akụkọ onye a i jiri nnọọ nwayọ ma na onye a apụgo na dice na ọ pụwago ala

ka ọ gwa anyị na condition ọ nọ ka ị bịa buru ka ị ka buru bịa buru ka ọ ka na-eme nkọyeli before ọ dachie ụzọ fa karịkwa akarị fa kakwa nkụ ụmụ nwoke be anyị na pụgolu apụ ị nwere ike na-echie he yo promise next year promise next of next year nne afọ anyị bụ nna ya nna afọ anyị bụkwa sorry ọ pụgokwa ọ pụgokwa ka m na-agwakwa gị oo ọ pụgokwa fa karịla akarị so bido kịta ka i je chọba taa ka bụ gboo bido kịta chọba jụba ese si mgbankwe eli mgbe 25 years mgbankwe na onwe mgbankwe ị marụ na 25 years pụrụnụ biko si jụba ese jụbakwa ese jụbakwa ese oo jụbakwa na ese